Зыгуэрым си лэжьэгъу нэхъыжь Зауррэ сэрэ абы и кабинетым дыщӏэст. Тӏури дыщӏэныгъэрылажьэщ, ауэ Заур икӏи тхакӏуэщ, ди лъэпкъ цӏыкӏум къыхэкӏа нэхъ ӏэзэхэм ящыщ зыщ. Ар сэ нэхърэ илъэс зы пщыкӏутхукӏэ нэхъыжьщ, куэди илъэгъуащи, нэхъыбэу псалъэр аращ сэ нэмысыфӏэу содаӏуэр. Лэжьыгъэ уезыгъэзэшам пӏалъэкӏэ зытебгъэуну ущыхуейм деж утӏыпщауэ ӏэджэм ущытепсэлъыхь къэхъуӏэ. Мис ауэдэу ди бзэм и гугъу тщӏыуэ едгъэжьат. Ауэ жытӏэр ар кӏуэдыжыгъуафӏэ зэрыхъуратэкъым, атӏэ сыт хуэдизу адыгэр дымымащӏэми, зэзэмызэ игъащӏэкӏи уигу къыщымыкӏыну гуэрхэм ар уи тхьэкӏумэм къыщиӏуэнкӏэ зэрыхъурат. Къэхъуащ езы Мэзкуу, хьэмэрэ псибл адрыщӏ щыӏэ нэгъуэщӏ къалэшхуэ гуэрым и уэрамым уздрикӏуэм, Илъэскӏэ умылъэгъуа уи къуажэгъум шокъу жоуэ ущыхуэзэу, мы дунеишхуэм ауэдэ къэкӏаи къыщыхъуӏэ. Абдежым Заурым игу къигъэкӏыжащ, илъэс куэд ипэкӏэ Мэзкуу командировкэ кӏуауэ хьэщӏэщ зыщӏэсым зы лӏы хэкӏуэта гъусэ къыхуэхъуауэ зэрыщытар. Лӏыр урыст, зауэм зэрыхэтам и щыхьэту и бгъэм орденхэм я дамыгъэ сатырищ хэлът. Ауэ езыр иджыри бжьыфӏэт. Хьэщӏэщым узыщыхуэзэм щӏэхыу нэӏуасэ ухуохъу-тӏэ. Совет зэманым щыгъуэ ӏэджэрэ къызэрыхъуу щытаращи, е зэгъусэу рестораным укӏуэну узэдыщӏэкӏт, е, нэхъ зэрахабзэу, щхьэж и унэгуащэ гъуэгу гъуэмылэу къыхурилъхьар къызыкъуахти, зэдедзакъэт. Ауэ а унэгуащэм щыгъэпщкӏуауэ пхъуантэ дурэшым къыдэкӏ хабзэт хьэщӏэщым гуэгъу къыпхуэхъуар ныбжьэгъу нэхъ псынщӏэу къэзыщӏ гуэри. Мыбдежри ауэдэти, куэд дыдэ дэмыкӏыу пщыхьэщхьэшхэр зэныбжьэгъу зэӏущӏэм нэхъ ебгъэщхьын хуэдэу хъуащ. Си гъусэр, жи Заур, цӏыху нэгу зэӏухат, псалъэрейуи жыпӏэнтэкъым, Ауэ гуапэу къопсалъэт. Ауэдэр урысым яхэтщ. Ныбжькӏэ зэрынэхъыжьым щхьэкӏэ узэщӏимыӏулӏэу, абы щыгъуэми и нэмыс иӏыгъыжу. Сытми, а уэ пщӏэ фалъэхэм ярытым зэрэ тӏэурэ ди ӏупэр хэтщӏа нэужь, дэри нэхъ дызэрыцӏыхуащ. Щхьэж ди ӏуэхущӏафэр, къыздикӏар, командировкэ къыщӏэкӏуа щхьэусыгъуэр зэхуэтӏуатэу къыщедгъажьэм, атӏэ къуэшыфӏ, уэ Кавказым укъикӏамэ, ар, зэрыжаӏэщи, бзэкӏэ зэмылӏэужьыгъуэ ӏэджэм я хэкущ, уэ езыр сыт лъэпкъ ухъуну? Сыадыгэщ, къэбэрдейщ. Ар щызэхихым си уэршэрэгъум и нэгур Слъагъурэ зэлъыӏуехри, симыгугъэхауэ зыкъызэкъуехыжыр. Хьэуэ жи, уэ уадыгэкъым. Дауэ сызэрымыадыгэр? Зи дауэращи, уадыгэмэ, емук жиӏэм къикӏыр пщӏэнщ. Сэ си пэщӏэкӏэ сыщӏэгуфӏыкӏащ. Плъагъурӏэ, езыр Урау щыщми Тхьэм ещӏэ а зы адыгэ псалъэ закъуэр щызэхихар. Ари урысыбзэкӏэ зы псалъэу пхузэмыдзэкӏыну. Емыкӏу, жи. И гугъаӏэ ауэдэ зы псалъэкӏэ сыкъиубыду шыбгъэ зыкърилъхьэну. Мыгъуэ махуэми сэ псалъэ зэрызрадзэкӏ уэзгъэлъэгъуфынущ. Плъагъурӏэ, жызоӏэ сэ щабэу. Мыбы хуэдэ дыдэ псалъэ урысыбзэм хэткъым. Дэнэ ар щызэхэпхар? Си хэкуэгъухэр Урауми щызекӏуэу ара? Хьэмэ уэ езыр ди щӏыпӏэхэм ущыхьэщӏа? Араӏым сэ сызыхуейр, абы къикӏыр нэгъуэщӏ мыхъуми хуэгъэфэщауэ къызгурыгъаӏуэ, мыарэзыщу сызэпеуд Урау щыщым. Пэжыр жысӏынщи, ар псалъэ гурыӏуэгъуэ гуэру къыпщыхъуми, бзэмыӏум дежкӏэ зэхэщӏыкӏыгъуафӏэу къыщӏэкӏаӏым. Емыкӏу къэпхьыныр пхуэмыфащэ гуэр пщӏэн, уи напэр текӏын жыхуиӏэщ, Жызоӏэр сэ, псалъэхэр сакъыпурэ къыхэсщыпыкӏыу. А псалъэр цӏыхум и щэныр къызэрапщытэщ. Мис! Мис ара щэныр! Аргуэру сызэпеуд лӏым. Абы и щытыкӏэм мис ар тохуэ! Ауэ езым и урысыбзэр ӏэшрыӏ хьэнтхъупсти, зэуэ зыми зыхэтщӏыкӏтэкъым, сэри къызгурыӏуащэтэкъым абы жиӏэхэр, мис а зы псалъэра мыхъу си гум къинэжар. Ар жыхуэпӏэр хэт? Си гъунэгъум гъуэщауэ зыкъищӏэжа хуэдэу къыдэплъейри зиудыгъужащ. Тӏэкӏурэ щыму щысащ, мы сызыхуэза мы цӏыхум си щэхур хуэсӏуэтэну хуэфащэу пӏэрэ жиӏэу ӏэнкуну. Итӏанэ тегушхуэри къригъэжьащ. Щыӏауэ дэ, Сталинград деж. Емукыр абы и щэнт. Зегъэзых, шэр къагъэлъалъэ! жесӏэт сэ абы. Езым емук! Арат жиӏэр. И щхьэ хуигъэфащэтэкъым плъагъурэ шэ къакӏуэм зыхуигъэщхъыну. Хьэлэмэтыр аӏэ, шэри къытегушхуу щытакъым. Си уэршэрэгъур тутыным екъури, ӏугъуэр здэкӏуар умыщӏу игъэкӏуэда. Зы заулкӏэ мыпсалъэу щыса нэужькӏэ и пэм ӏугъуэ тӏэкӏур кърыригъэхуурэ псалъэхэр иригъэжьэжащ. Пӏалъэр къэсыху, Къытегушхуакъым. Нэмыцэхэм я лъэныкъуэкӏэ и щӏыбагъ игъэзэнри абы и дежкӏэ емыкӏут. Сыт хуэдэ бэлыхь дыхэмыхуами, сыт хуэдизу гугъу демыхьами, абы хуэшэчтэкъым зы щӏыпӏэ деж зэкӏэлъымыкӏуагъэ гуэр къыкъуэщыныр. И ӏэщэри зэщӏэцӏууэу щытын хуейт, щыгъри къабзэлъабзэрэ зэщӏэкъуауэ фӏэкӏа плъагъунутэкъым, сыхьэт закъуэ нэхъ зэримысыну окопри щыпсэун унэм хуэдэу екӏуу ищӏынут. Нэгъуэщӏыр Емыкӏут! Зы зэхэуэ гуэрым ди старшинар уӏэгъэ хьэлъэ къащӏат. Ар абы зы псэзэпылъхьэпӏэ къыхихати, псоуэ ауэдэм къыхэкӏыфын щыӏэу уи фӏэщ хъунтэкъым. Атӏэ, къэукӏыпауэ щытми, уи гъусэ зэуапӏэм къыӏубнэныр емыкӏущ. Ауэ зэ езыр уӏэгъэ къыщыхъуам щыгъуэ санитарым едаӏуэу госпиталым кӏуэн идаӏым. Емыкӏушхуэщ, атакэ къэкӏуэн къудейуэ уежьэжыну, жери. Тшхын къыщытхуахьми, япэ ищу нэхъ ӏыхьэфӏ зылъигъэсынри, псыхуэлӏэ япэу иригъэкӏынри, ахэр псори емыкӏу защӏэт. Ауэдэхэм деж ар иужь дыдэ итынут. Зыгуэркӏэ хуэмыхуагъ къыщӏигъэщынутэкъым, ишхынури, зэфэнури, зэрихьэлӏэнури пыбзыкӏауэ нэхъ мащӏэрат.

Мис а къыӏуихыжауэ щыта старшина дыдэм къыджеӏэ къаруущӏэ къэсыхукӏэ дикӏуэтыну. Си емукыр унафэм йодаӏуэри, быдэу и урысыбзэныкъуэ къуагуэмкӏэ жеӏэ. Нашэ бажат емук! Сыт дымыщӏами икӏуэтын идаӏым, и закъуэу къанэри хъийм икӏа фашистхэм яхэуэурэ зэтриӏыгъащ. Дэ дикӏуэту дыкъыщызэуэнкӏэ нэхъ езэгъырабгъу щӏыпӏэ дынэсу Бийдзэм дыкъыпэтӏысыху. Икӏуэтакъым, и псэр пытыху зэуащ. Абы и фӏыщӏэкӏэщ дэ къытщымыщӏауэ дыкъызэрикӏуэтыфари, псоуэ дыкъызэрына дыдэри, и емукым дыкъихъума. Етӏуанэ махуэра ди дзэр къэсу ди закъуэ мыхъуу фронт псом зэрыщыту атакэ зыщытӏэтар. Абы щыгъуэ абы и хьэдэри къэдгъуэтыжауэ щытащ. Хьэдэтэкъым а къэдгъуэтыжар. Пкъынт, пкъынт. Мыжурэпэмрэ фочышэмрэ зэпэгъуанэ ящӏауэ. Ауэ и хъуреягъым нэмыцэ хьэдэхэр щылът бэгыжахэу. Мис ара? Икӏуэтын, и щӏыбыр бийм хуигъэзэн, зигъэщхъын и щхьэ хуигъэфащэтэкъым. Емыкӏут. Ауэ щыхъукӏи, И псэр итыныр зыхуигъэфэщэжащ. Плъагъу ар зэрыхъур. И цӏэ унэцӏэ къудей сщӏэжкъым, абы щыгъуэ лӏыгъэу зэрихьар зыӏуэтэжыни къэнакъым. Езыри хэкӏуэдащ. Абы щыгъуэ и гъусахэри лыгъэм хисхьащ. Сэ сэр дыдэм згъэщӏэгъуэжу псоми сыкъелащ сэ. Си насып къикӏри сыкъэнауэ сопсо, зауэм и кӏэ дыдэми сиплъащ. Сыт хуэдэ зэхэуэ сыхэмыхутами, а емукым нэхърэ си гум нэхъ къинэжын сыхуэзакъым. Ар сыткӏэ бгурызгъэӏуэн иджы? А иужьрей зэхэуэу ар зыхэкӏуэдам къыхэкӏыу, абы и емукыр сэ къыспкърыхьауэ къысщохъуж. Абы емук зыхужиӏэр цӏыхум хуэмыфащэхэрат, сыт хуэдэ икӏагъри, хуэмыхуагъри, зыхуэбэлэрыгъыжам къыкӏэрыпщӏэу зыгъэпуд фӏейри емукщ. Хэкӏуэдакъым ар. И псэр къакӏуэри, сэ къысхэтӏысхьащ. И емукри си гъуазэу. Си псэракъым абы къихъумар, нэхъ лъапӏэщ, си цӏыху напэр къихъумащ. Нтӏэ, иджы уэ садыгэщ жыбоӏэ. Сщӏэӏым, къэбэрдейхэр псори абы фыхуэдэми, ауэ ар и лъэпкъым хуэфэщэжу щытащ, мис абы и фэр адыгэ псоми фызоплъ. Итӏанэ, зэрыжысӏэнур сщӏэӏым, ауэ сэри зымащӏэкӏэ нэхъ мыхъуми сарауэ къыщӏэкӏынущ и псэм щыщ щысхэлъкӏэ. Умыгъэщӏагъуэ ар щӏыжысӏэр. Сэ лъэпкърэ къупщхьэрэ симыӏэу араӏым. Атӏэ уэ егупсысыжыт, сэ мы сызэрыщытым сыхуэдэнут, ар сымыцӏыхуатэм. Хьэуэ, зы мащӏэкӏэ нэхъ мыхъуми сынэгъуэщӏынутэӏэ. Ахэр къызжиӏа нэужь, дэ иджыри махуэ зыщыплӏкӏэ а зы номерым дыздыщӏэсыжащ. Ауэ Мэзкуу командировкэ щыӏэр махуэм хущӏыхьэкъым, пщыхьэщхьэм еша елӏауэ къокӏуэлӏэжри, куэдрэ щысыжыфкъым. Итӏанэ жысӏэм, иджыри дыхущӏыхьэнӏэ жысӏэурэ пӏалъэ дызэрыщыӏэнур икӏри, а лӏыжь хьэлэмэтым икӏи гупсэхуу семыуэршэрылӏэжу, и адрес къудей зэзмыгъэщӏауэ, щхьэж и унэ дызэбгрыкӏыжащ. Ӏэджэ щӏащ абы лъандэрэ, и цӏэ къудей сщӏэжкъым, дызэрызэӏущӏам хуэдабзэу дызэфӏэкӏуэдыжащ. Пэжым ухуеймэ, абы къысхуиӏуэтэжар занщӏэу зыхэсщӏакъым, иужькӏэщ къыщыспкърыхьар. Зэрыслъытэмкӏэ, апхуэдэр и гум илъу къезыхьэкӏынур зи псэр къабзэращ. И гъащӏэм зэи ди хэку къимыхьа лӏыжьым къиӏуэтэжахэр зэштегъэу хъыбаркъым. Къыщыхъуари зэманым и нэхъ хьэлъэрщ. Хэт ищӏэн, абы зи гугъу къысхуищӏахэм хуэдэ цӏыху щымыӏатэмэ, зэманри зэрыхьэлъэм нэхърэ нэхъ хьэлъэж хъуну къыщӏэкӏынт. Нэгъуэщӏу уеплъмэ, апхуэдэ дапщэ къэхъуа Къэзыӏуэтэжыфын дапщи щыӏа? А псор хэт къэзыпщытэжыфынур? Сыт хуэдэ тхылъ ахэри зэрыптхэнур? Пхурикъунуӏым. Тхыжыпхъэхэри, зытхыжынухэри, зэрыптхэнухэри. Арами, мы хъыбар цӏыкӏум гъащӏэ псо къыкъуощ. Арыншамэ, ауэдиз илъэс дэкӏауэ и псэм хэлъынтэкъым Урал щыщ лӏыжьым и щӏалэгъуэм щыгъуэ и нэгу щӏэкӏахэр. Итӏанэ, Ауэдэхэр куэдрэ ихъумэфын сытми, цӏыхум и ӏейм, цӏыху ӏейм и гум къинэжыну щытыр бгырыс ахьмакъым къыщыщӏа мыхъумыщӏагъэ гуэрхэра, и бзэр щымыхъукӏэ, уэ узэсам щыхуэхейкӏэ узэрыщӏэнэкӏэныр мащӏэт. Мыбдежым араӏым, зыр Кавказым къыщалъхуами, адрейр Урал къикӏами, Мы тӏур псэкӏэ зэкъуэшт, мис иджы къызгуроӏуэр Емукым и хъыбарыр къызжиӏин ипэкӏэ зэгупсысар. Япэ хуэзым хуиӏуэтэфынутэкъым ар. И псэм хэлъу илъэс пщӏы бжыгъэкӏэ кърихьэкӏати, зауэ лъэхъэнэм и нэгу щӏэкӏахэр абы и дежкӏэ фӏыцӏагъэ лъапӏэм пащӏ тхыдэ хъуат. Уа, Заур, мыр хъыбар хьэзырщ, Зыри хэплъхьэжын хумейуэ, уэ езыр утхакӏуэщ, щхьэ птхыжу къытромыгъадзэрэ? Сыкъэлыдащ сэ. Заур пыдыхьэшхыкӏащ. Иужь сихьа къыпфӏэщӏэ. Зыри къикӏакъым. Литературэ тхыгъэм уэ уи ӏэзагъ хэплъхьэжын хуейуэ къегъэув. Абы зыри зэпхъуэкӏ хъуӏым. Хэбдзми, хэплъхьэми зэӏыпщӏэу ара? Зэрыщта дыдэм хуэдэу сотхыжри, ари сэ си тхыгъэ хъунукъым. Зыкӏи сезэгъаӏым. Сымытхми, си псэр къызоныкъуэкъу, стхынущи, сыпэлъэщӏым. Ауэду илъэс ӏэджэ щӏащи ӏукӏэ зызохьэ, кӏуэдыпэнкӏэ сышынэу. Езы къысхуэзыӏуэтэжами, ар щӏым здыщӏимыхьэн щхьэкӏэщ сэ дзыхь къыщӏысхуищӏар. Пэжым ухуеймэ, Заур зыри къикӏакъым жыхуиӏар сэ къызэрысӏуэтэжам нэхърэ ӏэджэкӏэ нэхъ дахэт. Ауэ иджы езы Заурри щыӏэжкъым, ар зыхуэзауэ щыта урыс лӏыжь, адыгэ сэлэтым и псэм щыщ зи псэм хэлъари бгъуэтыжынукъым. Сэ закъуэм къысхуэнащи, си бзэ быркъуэшыркъуэмкӏэ нэхъ мыхъуми къызоӏуэтэж.